Le dhá bhliain déag anuas, thacaigh Fóram na nÓg le bunú agus forbairt seirbhísí óige ar fud fad na Sé Chontae. Cinntíonn Fóram na nÓg gur féidir le cleachtóirí leas a bhaint as traenáil oiriúnach agus iad ag dul i ngleic le riachtanais atá ag teacht chun cinn, ar mhaithe le hacmhainní na hearnála a neartú. Leis seo, bíonn Fóram na nÓg ag déanamh forbairt ar acmhainní Gaeilge sainchumtha, chomh maith le deiseanna traenála creidiúnaithe agus neamhchreidiúnaithe d'oibrithe óige Gaeilge. Is iad rannpháirtíocht óige agus forbairt teanga bunsprioc na gcláracha agus an tsoláthair.

Fáilte mhór romhaibh anocht ag imeacht ceiliúrtha stairiúil seo le Fóram na nÓg. Tá muid ar bís go bhfuil sibh ann linn. Is í páirteachas, polaitíocht agus pobal príomhthéamaí atá ar an obair atá ar bun againn ag tógáil an earnáil óige Gaeilge ó thuaidh le deich mbliana anuas. I think it's really comforting to see so many young faces in the room this evening receiving an accreditation in one of the courses that you've done because

Is mise Cara Ní Mhaonaigh. Tá muid anseo sa Chultúrlann anocht ag fáil tacaíocht ó Fóram na nÓg agus tá muid i lár ceardlann pleanála. Is mise Deirdre Goodlad agus is Oifigeach Forbartha Gaeilge mé anseo sa Cheantar Aontroim Thuaidh, so oibrím anseo i mBaile an Chaistil agus le grúpaí Gaeilge eile i mBun Abhann Dalla agus i nDún Lathaí faoi láthair. Anseo i mBaile an Chaistil tá club óige againn,

ag caitheamh smaointí amach agus ag éisteacht lena chéile. Is mise Ciarán Mag Uidhir agus tá mé bainteach le Óige na hÓmaí anseo. Is muidinne an soláthraí seirbhísí do chumainn óige anseo ar an Ómaigh. Dia duit, is mise Erin McGillen agus tá mé bainte leis an chlub óige i mBaile na Scríne, Glór na Speiríní. Dia duit, is mise Séagh Ó Catháin. Tá mé bunaithe i Glór Machaire Fíolta le Club Óige Machaire Fíolta. Is mise Aoife Ní Chasaide, tá mé bainte le Club Óige Luraigh i gCarn Tóchair agus tá mé ag freastal ar an traenáil anseo le bheith ag ullmhú agus ag pleanáil don chlub óige ag toiseacht arís gan mhoill. Tá mé anseo inniu chun tuiscint níos fearr a bheith agam Agus ullmhú níos fearr a bheith againn do Chlub Óige Machaire Fíolta.
Is ábhar ríthábhachtach é guthanna na ndaoine óga seo agus go mbeidh siad ábalta tionchar a bheith acu ar pholasaithe, ar phrótacail agus ar rialacha agus ar rialaíocht an obair óige. Inniu, tá mé anseo leis na ceannairí Club Óige eile. ó Sleacht Néill agus Machaire Fíolta chun pleananna a chur le chéile chun na hullmhúcháin a dhéanamh don bliain seo atá le teacht. Agus tá mé ag freastal ar an traenáil anseo le bheith ag ullmhú agus ag pleanáil don chlub óige ag toiseacht arís gan mhoill i mí Meán Fómhair. Leis an dá chlub óige eile, táimid ag cur smaointe le chéile agus ag foghlaim óna chéile. seo. So tá Gaelscoil an Chaistil anseo sa cheantar agus tá sé iontach maith deis a thabhairt do na páistí an Ghaeilge a bheith acu taobh amuigh de scoil, i saol sóisialta s'acu agus go mbeidh siad ábalta an Ghaeilge a fheiceáil mar theanga beo. agus go bhfuil an pobal bríomhar Gaeilge ann anseo. Tá seirbhísí mar seo dochreidte úsáideach agus tábhachtach dúinn mar in amanna tá sé iontach deacair a bheith ag léimneamh fríd na rialacha agus a leithéid ó thaobh maoiniú de agus in amanna tá sé iontach casta a thuiscint cad iad na rudaí is fearr a dhéanamh don comhlacht, do na daoine óga agus mar sin de tá muid fíor buíoch go bhfaigheann muid an tacaíocht seo ó Fóram na nÓg.
Inniu táimid ag iarraidh ár gcuid scileanna a fheabhsú le bheith mar cheannairí níos fearr. Faoi láthair tá céad fiche páiste cláraithe linne agus bíonn páistí na hÓmaí ag teacht chuig ár seirbhísí go seachtainiúil. Táimid ag cur béim ar na hacmhainní atá ar fáil trí mheán na Gaeilge chomh maith le fuair muid an deis foghlaim faoin suíomh idirlín úr atá. deisithe ag Fóram na nÓg, áit ina bhfuil muid ábalta acmhainní trí mheán na Gaeilge a fháil agus a bhaint úsáid as. So anocht bhí muid ag an cúrsa traenála, cinnireachta, scileanna cinnireachta agus a bhaineann le an cúlra cén dóigh a bhfuil muid ag obair ar son na Gaeilge agus ar son na páistí atá faoi chúram s'againne. Cabhair mór gan amhras a bhí in san ceardlann le Fóram na nÓg mar Tá muidinne, cineál, tá muid ag treabhadh linn féin ins an cheantar seo. Níl muid ins na ceantracha uirbeacha cosúil le Béal Feirste ach ba mhór an cuidiú a fuair muid chun ceannairí s'againne a oiliúint. I dtaobh am do téamaí ort, muid ar, d'fhéach muid ar.

cur leis an tsláinte agus an tsábháilteacht atá muid ag déanamh sa Chumann Óige. Bhain mé an-sult as an oíche mar bhí cúpla grúpaí ag teacht le chéile anseo anocht as na ceantair iomlán agus sílim gur bhain gach duine cineál, tá, spreag sé muid chun níos mó a dhéanamh ar son na daoine óga atá ag freastal ar an Ghaeilge agus bhain mé an-sult as an díospóireacht agus. na pointí conspóide a bhí ann anocht agus bhí mo shúile oscailte fá choinne na cearta daoine óga agus na cearta teangacha atá ar fáil againn agus ba chóir go mbeadh muid ag obair sa treo sin ar son na, fá choinne na daoine óga agus go mbeadh muid ag cur níos mó eolas acu chomh maith so má tá na scileanna againn anocht ón chúrsa seo beidh muid ábalta na scileanna sin a roinnt lena chéile, sa phobal agus leis na daoine óga.